Chukwue, Chukwue, Chi okike abịama, gị bụ eke kele ụwa, gị kele enu na ana, ka ihe niile dị n'ime, ka mmiri, ka aja anị, ka oke osimiri, ka anụ niile dị iche iche, were aja kpụọ anyị bụ mmadụ, nye anyị ume, kpọọ anyị mma nke ndụ, ka wee na-amagharị na-aga gị kelee osisi niile dị n'ime ụwa ndị dị n'ụlọ ma ndị dị n'oke ọrịa ka anyị n'ebe ọ dị elu na ebe ọ dị nta welie nye anyị bụ mmadụ n'aka sị anyị were mgbọrọgwụ ya mkpalamakwụkwọ ya na mkpụrụ ya wee netere ndụ anyị anya wee na-echekwa ndụ ọ n'ime ya ka mkpụrụ osisi bụ ọjị m ji n'aka si wee pụta ebe na-asị gị daalụ na-ekene gị na chi eburugokwe ntata tata bụ eke bụrụ abalị abụa n'ọnwa nke asatọ ya bụ ọgọst na anyị bụla ya anyanwụ ereketego anyị esowere anyanwụ tete ka na-asị gị daalụ ya bụ na nke taata anyị na-apụrụ na ọ ihe ọma ka anyị ahụ ọnwụ ike abụrụ maka ọ na-eme n'iru na anyị nọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ka anyị nọ n'iru na-asị na ọ bagolo anyị ihe niile Igbo juru ebili ka m na-akpọ sị unu gbagotere na ọ mụ nọ na mmanwụ ya nụkwu nte ọjị kene udo kene ngene kene nwanọsi ike kene amadioha kpọkwuo kamalụ kpọkwuo aja anị na ndị ichie mmụọ niile n'ebe ọrịa n'oke osimiri na-asị unu gbagote na o lugo na ọ mụ bụ Chinwata Kwakụ na-akpọ unu kpọkwuo anị Anam isi mmụọ dị be nna m ekenele m ndị alụsị na Agwụ Arọ ọda mmiri ọjọọ bụ ara oroma nkịrịsị unu ligote na o lugo ka anyị menụ mmanwụ na chi tata na o rugo ya na-eburu nwa ugwu na ngana maka na ugwu bụ eze nna ugwu gbuzu ọchake ọnọghịwa kwuru ka anyị na-eme arụ ugwu onye na na ndụ arụ abagana ana m akpọkwu ihe ojii na nkwele kpọkwu ihe ojii na na ndụ ihe ojii rite ọkụzọ unu ligote na o lugokwen ekwensu na anakụ ama m n'unu na n'onu m onye akpọ onye akpọ ibe na okwu ọjị ka anyị na-ekwu na tata na o lugokwen na-asị ndị kogbu ọgụ unu gbagotere na tata na anyị azụka ahịa ma anyị anarọ ka abịa n'ọnwa ọhụụ ka anyị nọ n'ime na ọ ihe ọma ka anyị na-ekwu ama m niile na anụ unu ọtụ nzu Aguleri ọtụ nzu gbara m ọkala akụ m otu izu mmolu m unu na anụ unu m biko gbuo ọgụ ee na ọ mụ na-ekwu mụ bụ Chinwata Kwakụ na-akpọ unu mkpu na ndụ kwu ligotewe n'ọnya ọbịa nụrụ okwu Umuleri unu ligotewenụ ka anyị meenụ mmanwụ na-asị na ọjị nwe na ọ ihe ọma ka ọ ya-ewetara anyị mmụọ niile dị n'ala Igbo na mbiela aka nya na-akpọkwu mmụọ niile dị n'Idemmili Idemmili ji dị ebube Ọmaliko na Abatete ama nne na anụ unu mkpu ligotewe ke n'ebe isi ukwuru ya bụ alụsị aka ete alụsị Ukwulu ji dị ebube na-asị mkpu ligotewe ka na Ada Achara enu ude na na nka biko gboo ọgụ ka unu ligotere kene alụsị ibini ukpabi kene ogbuide mmụọ niile nọ n'oguta oguta ji dị ebube sị ka unu ligotere kene mmiri ụlasị agbanabọ ezu na ọmambala na-anụ onu m ka unu ligotere biko gboo ọgụ mmụọ niile dị na mmiri mmiri agụlụ ji bụrụ agụlụ sị unu ka unu ligotere ka anyị taa na ọjị tata kpọku akele mmụọ aneke ya bụ alụsị ikwu nne m ji dị ebube na mmazi anam sị biko ka unu ligotere wee na-ekene ọla mmụọ ọbala ije ya bụ alụsị ụmụnna m ji karịsịa sị biko gboo ọgụ ka unu bịa ọnwụ rutere m n'ọkpa sị m na tata na o lugo ka eme mmọnwụ ma na-asị ka unu ligotere bịanụ na-akpọ ndị aja na-akpọku aja anị na ndị ichie niile nọ n'ala igbo ndị aka ji ọghọ Ndị eze nwaanyị, ee Okechi nne nwaanyị, ama m na-anụ olu m, ligoterenụ ka anyị taa n'ọjị na Chuku na ovurugo. Na-asị na ihe niile bụ ihe unu kwadoro anyị n'ọnwa a na ya emezu anyị. Bụrụ ala ndị na-ege m ntị ma ịba ma ya emerụ ya. Onye ọbụla edere ọnwụ n'izuzu a ọ bụrụ eziokwu. Onye ọbụla larụsịa ụla teta sị na anyị o were isi eburu. Biko gboo nwata buru agụ o bulu ilo mana ilo dị n'agwụ anara egbu nwata maka na ọ n'iru n'iru ka a na-aga oke enwe mmanwụ a na-egburu awọ ọ na-agadi gbo nchụ nwere isi ya nene o nwere onye anyị mebiri nke onye sị na nke anyị ibi ike ma ebịa ka anyị jee lie mgbalụ na-asị biko gboo ọgụ na tata na m na-akpọku aja anị ndị ichie ndị be anyị niile ndị bugoro anya anyị na mmụọ sị unu ka unu ligotere ka unu bịa ka unu soro anyị ka unu taa ọjị a n'otu ka anyị taa n'ibe ee na-akpọku nna m anụ enyi ọkụkwa mma biko gboo ọgụ na ngị bụ anya m na mmụọ sị gị ligote ka ị bịa ka i soro anyị ka ị taa ọjị a kpọọra mmụọ na mmadụ ndị gị na ha adị na mma ndị na-ete nnukwu ozi ndị na-emere ibe ndị na-anụ onu gị ka unu ligotebe ee biko gboo ọgụ na ọ mụ na-ekwu kpọọ ihe niile anị igbo ji dị ebube biko gboo ọgụ ka unu ligotebe ma ndị nọ n'ụlọ arọ bi n'agụ ma arọ bi na- bi na- bi na mmiri ka unu ligote bịanụ na anyị na-akpọ unu ya bụ na tata na atụrụ n'ọrụ maka anyị abụ a na-echeta ụmụnna anyị ndị afọ nwa afọ igbo ndị tụrụ mba ha adịrịla na mma o nwere onye anyị achọ achọ isi a- isi mara ya ebere ebe biko gboo ọgụ ee na ọ nya ka m na-akpọ anyanwụ awatago anyị sị na onye gbuo agụ agụ nya onye gbuo na enenebe ya mana ụmụ igbo ya na-egbu agụ a na-akwanye anyị biko gboo ọgụ o nwere onye anyị gwụrụ kpee ekpere ọjọọ n'isi ya mana onye sị na ihe anyị na-adịrọ mma tinye isi ka o wee nwee isi ya bụ na tata na ihe ọma ya erute anyị aka onye na-anụrọ nwunye na ọ ya-anụ nwunye na ihe anyị na-arịọ chukwu abịama ka o nye anyị nke mmiri anyị biko gboo ọgụ na mmadụ anyị jiri ego eje nụọ nwaanyị bụ okwu na ụka wee igbu bata n'igwe ya maka na kata ma mma anụ nwaanyị bụ okwu na ụka ka ndị n'ụlọ na-eri mmiri udu mmiri nnọkwụọ ọ bụ na ọkọchị pụta anyị mesapụ arụ dike ogbo ọgụ na ndị na-alụ ọrụ na ha ga-alụta ndị ọrụ oyibo na ha ga-enweta promoshọn ndị ọrụ aka ga-enweta ọrụ aka ndị kọntraktị na ha ga-enwetakwu dike ogbo ọgụ nke onye na-eme ka ọ gazielu ya ekpere m niile bụ na enwerọ onye a ga-achọ achọ ụmụnne anyị niile na ọ ga-adịsịrị ha na mma na-elotekwu ma ndị ọgọ m ee dike ogbo ọgụ ike na ịgala ọ bụ onye m ji aba mba ngị sị m achọna mmadụ okwu mana ya chọta m mụ gwa gị ka eme ya ma m sị gị dike ogbo ọgụ ka ị gbagote ị tọọ nzu solu nke ịtọ dị na tata na o lugokwa ka anyị mee mmụọ m na-akpọkwu ụmụnne m niile ihe niile ala igbo ji dị ebube dike ogbo ọgụ sị ligote ya bụ na tata na anyị awa ọjị ata ya atatị arụ arụ ike dike ogbo ọgụ ọkwanụ mmadụ na-alụ esteeti eme nwata ka emere ibe obi adị ya mma ọkwanụ ee amara ama nya butere amara ofufu dike ogbo ọgụ a na-asị na o rugokwa ka unu gbagotere usoro anyị na onye na anyị gbazielu na anyị onye na-adịrọ n'aka ka unu mere ya ka ọ dị ya n'aka adịka nwata adịka ibe na ọ na-agwụkwa n'afọ ọ mmadụ na-alụ esteeti mmadụ rụrụ ụlọ lụsịa lụkwasị ọzọ mmadụ nwere filin steshọn o nwere tata na-akpọku mmụọ na-ebute ngozi n'ala igbo na-abụ akwali ọmụmụ na-asị dike ogbo ọgụ ị gozie ndị igbo onye lụọ ka o lie ọ bụrụ ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ na ha ya-enweta nne ya gozie dike ogbo ọgụ ekpere anyị niile bụ na ọ ya-abalụ nwoke baalụ nwaanyị ma ụtụtụ na ehihie anyasị na oye na afọ nkwọ eke ahịa ịnọ ụbọchị ịnọ dị n'ala igbo na ọ ya-adịlị anyị na mma a sị nọọ ka ọ bịa bụ nya bụ ego Ego kịlịkịlị a na-egboro mkpa, a sị na onye ji ego nwe nwanne. Ọkwa mmadụ na-alụ esteeti, ọ mmadụ na-alụ filin steshọn, mmadụ lụsị ụlọ lụkwasị ọzọ, na-asị ka ị gozibe ụmụ Igbo, na ọ ya na-abalụ anyị. Onye jide ka o nye nwanne maka na ebe udo na ịhụnanya dị ọganihu na-abata. Sị gị na ala Igbo ya adị mma na ndị niile na-achọrọ agamnihu ala Igbo Noisira ka ha eji wee buru onye si na ọ bụrọ eziokwu ome ya n'azụ agadi gbuo ncha ya nwere isi a na-eme onye zakọ nya kpuo ọkpọzia mkposi nya gbaa ya nje gaa na okposie ya mm, maka na enwerọ onye anyị mebiri nke ala Igbo ga-adị mma ekpere anyị niile bụ na ọ ka e dozibe obodo ka a rụba ụmụaka agwụ onye ọbụla malụ nke dị mma dike ogbo ọgụ nke onye na-eme na-adịrọ mma ka ọ rapụ ekpere anyị niile bụ na ọ ya gazielu anyị gazielu nwoke gazielu nwaanyị anyị na-ekwu na-asị ọnụlụ ube nwanne agbana ọsọ maka na mgbasa elu na nwanne ka a ya-akpọ ma o nwere ego ma o nwerọ ego na nwanne ka a ya-akpọ a sị dike ogbo ọgụ onye jide nya nyebinye nwanne ya ọkwa na-ele owuru ha na-ewuli ọdụ n'udu mmiri dike ogbo ọgụ na ala igbo ka ọ dị mma hmm? wee na-ayọ na-ekpekwu si mmụọ niile dị n'ala igbo ka ha biko bịa ka ha gbatalụ anyị ọsọ enyemaka ndị a niile ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-emebi ala igbo si na a na-eme omenala na ndị si na a na-eme dibịa Biko gboo ọgụ ka unu tinye aka na o nwezi ebe ọ bụ nya ka anyị maara unu na-agwụ n'ire na-agwụ na nzu ọkwanụ ka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị be anyị emego nke ike kwere anyị mana ọnwụ na-etinye aka anyị wee metọfe ya ya bụ na ọ ga-adịrị anyị igbo na mma ụmụnne anyị ndị nwaanyị ndị nke na-achọ di na unu ga-emezu ihe biko gboo ọgụ ya bụ na tata na ọ ihe ọma ka anyị na-ekpe n'isi nwoke ma n'isi nwaanyị ebe ọzọ na-echetakwa bụ ụmụnne anyị ndị zọpụrụ ije ndị pụrụ ije na mba ụwa ebe niile ụwa sọtụrụ ihe ha ji rapụ ụlọ ihe emezulu ibe anya mmụọ dị n'ala igbo biko gboo ọgụ na o nwere onye a ga-achọ achọ anyị eji ọkpa na aba nata n'arụ isi ike biko gboo ọgụ anyị anọda elikọ nwanne ya bụrụ anyị na-ayọ ya bụ na tata anụ a ka chi were na anyị ọjị a n'ọrụ maka anyị atatị ya hmm? onye nwere ihe ọjọọ dị ya n'arụ na site na ekpere nke anyị na-ekpe na ya apụ onye bu ihe ọjọọ na ụzọ onye ọbụla ga-egbuwe nke onye na-eme na ya agazigo ya bụ na tata anụnwa na ekpere anyị bụ na ọ gazigo amosu mee anyị na ọ karịrị anyị mana unu karịrị ọ bụrụ mmadụ mee anyị na ọ karịrị anyị mana unu karịrị biko gboo ọgụ mmadụ ada enwesịrị orimiri na azụ ụnọ were asọ mmiri na-akwọ aka ya bụ na ọ gazigola anyị tata ka anyị na-awa ọjị a ihe ọma ka anyị arụ na ya hmm? ọ nya bụ na ọnwa a na ọ ya amala anyị mma sị na o nwere ndị nọ n'ezi mana ha ya abata biko gboo ọgụ na o nwere onye anyị mebiri nke ya aja na ndị iche bịa nwere ọjị